Stair an rugbaí in Éirinn, gualainn le gualainn, anocht ag a haon déag ar TG4. Bhfuil a fhios agat, tá mé ag dul suas an bhalla. Bhfuil a fhios agat gur seo an chéad break a bhí agamsa i mbliana. Ní bhfuair mé féin saoire ach oiread, ní bhfuair. Yeah, well níl sé go holc duitse, I mean tá do shaol caite agat, tá tú pósta agus settled. Amharc ormsa, tá mise óg agus tá mo shaol uilig amú ag an flickin' stáisiún raidió sin. I mean níl seans agam rud ar bith eile a dhéanamh. Tá sé i bhfad níos fusa bheith i do career woman agus tú singillte sílimse. Sin uilig atá le déanamh agat. Ah, bhuel tá sé in am agam a dhul suas le iad a fheiceáil, tá siad ag baint agus a dicky ticker. Ó sea, goidé mar atá sé? Creid tá sé alright, you know, tá Áine sa bhaile anois agus tá mé cinnte go gcuideoidh sin le rudaí. Ó ní raibh 's agam go raibh Áine ag teacht 'na bhaile. Yeah, well, thar na gealaí atá ré, tú agus go do scoinne Mhícheál. Goidé? Well, for flukes sake, nach bhfuil sé soiléir go bhfuil sé i ngrá léi go fóill. Ó, ní dhéarfainn sin, tá mé ag obair le seal leis, ní thráchtann sé ar chor ar bith uirthi. Sin tuilleadh evidence agus ansin níl sé even ábalta a hainm a rá, créatúr. Cad a mess a bhí seán in aon big split? Ah, well, thig ciall le haois agus tá leigheas in am. Yeah, well, déarfainn go bhfuil tamall eile de dhíobháil ar Mhícheál. I mean, cha raibh sé le bean ar bith eile ó shin. Well, níl fhios againn sin.

Agus go maith agus faigh pota lena chur síos ann, beidh sé sin go hálainn ar ball anois nuair a bheas na géaga bainte agamsa dhó. Há!
Muise m'anam go mbeidh jab agat. A mhac, tá an oiread adhmaid ansin a dhéanfadh friggin' drisiúr nua dhúinn. Nach sílfeá go bhféadfá ceann níos lú a fháil, a Sharah? Mar a Chóilín, bhíodh ceann breá groíúil againne i gcónaí sa mbaile. Agus ní ham í an Nollaig anois le bheith gann ná gortach.
Má iarrann tú ormsa cur friggin' airgead amú. Ó sea, mé fhéin agus Máire a chuirfeadh suas an crann i gcónaí Lá Nollag. Is déarfadh Liam gurbh é an crann ba deise i Ros na Rún.
Ah, sílim go n-airíonn tú uait Máire agus Liam, a Sharah.
Bhuel, ní chreidim nach dtáinig sé ar cuairt agam, agus a liachtaí dinnéar a réitigh mise ansin le haghaidh na Nollag, agus anois níl fiú fáilte romham.
M'anam tá fáilte agus féile romhat, agus b'fhéidir nach bhfuil rud ar bith ab fhearr dhuit a dhéanamh ná a dhul ar cuairt aici agus socrú suas. Ní ghabhfaidh mé, muis. Níor tháinig sise chomh fada liomsa, agus m'anam nach bhfuil mise ag goil ag tabhairt isteach di. Ó, anois ní hé do mhac é ó phósfas sé ach sí d'iníon go deo í, deirtear. Ná déan dearmad air sin, a Sharah.
B'fhéidir go bhfuil an ceart agat, a Chóilín.
Tá lán an chirt agam, cinnte tá, a Sharah, agus níl rud ar bith ab fhearr dhúinn anois a dhéanamh ná, Tagaigí le chéile,

Yeah, is dócha. Is just ní féidir liomsa fanacht níos faide.
Comhghairdeachas. Ali. Yeah? Look, chonaic mé thú ag tabhairt barróg do Mack níos luaithe. So? Cheap mé go mb'fhéidir go raibh sé beagáinín iomarcach. Bhuel ní raibh sé feiliúnach. B'fhéidir go raibh tú róchairdiúil, ní ab in an chaoi caitheamh le do chuid daltaí scoile. Sinéad, níl. Tuairim agat cad fé atánn tú ag caint? Níl baint dá laghad aige Mack leat so coimeád do shrón amach as. Ali! Look, ní deirimse leatsa conas mar ba cheart duit caitheamh le do chuid othair. Ali, tóg go bog é. Marab amhlaidh gur mhothaigh tú mar sin faoi? Go raibh sé chomh tábhachtach sin? Céard go díreach atá ar siúl eadraibh? Jees, Sinéad, éist leat féin. Is leaid bocht gan máthair é. Ní thuigeann tú, níl aon díobháil ann.
OK, fine. Fine, cibé. Tabharfaimis an hamper seo síos Tí Thaidhg anois. Is féidir leatsa imeacht anois díreach más mian leat. Ní raibh ann ach barróg soineanta.
Ní hé sin an chaoi a chonaic mise é. Éadach ab ea? Ó sea, tank top ildaite.
Stop ag tomhas, mar fan go dtí Lá Nollag. Ok. Ní bheidh an bronntanas ag déanamh Disappearing Act i mbliana. Ó, ní bheadh fhios agat. Tá cuma bhreá ar an phacáiste sin, ha? Ah, feicfidh tú Lá Nollag.
Má ba bhreá liom na bronntanaisí a oscailt anois. Bhuel, ní níor chuir éinne an réalt ar an gcrann fós, ha? Ó, bhí muid ag fanacht duitse len é a chur air. Tá an Nollaig i gceart anseo anois. Do I look like Santa Claus, do I? An caithfidh mé é ar ais ar an mbád?
Yeah, yeah, caithfidh, huh? Come on now, faigh na maisiúcháin eile agus cuirfidh muid cuma ar an, ar an gcrann sin, huh? Is iontach an rud bheith ar ais sa bhaile arís. Bhfuil tú tuirseach de shaol na farraige fós?
Ah, níl ar chor ar bith. Tá ag éirí liom go hiontach. Is breá an rud bheith ar ais le mo chlann, ha? Na páistí a fheiceáil. Ar iompair siad iad féin go maith? Cinnte.
Paddy, Nollaig mhór. Rud beag le leagan faoin gCrann Nollag. Ó, is go raibh míle maith agat, Liz. Fáilte ar ais agus Nollaig mhaith.
Tá an áit seo ciúin anois tráthnóna.
Aha, tá. Shíl mé go raibh Micheál le bheith istigh anocht. Á, níl obair ar bith anocht do Mhícheál. Chuir mé scairt air agus dúirt sé go raibh sé breá sásta oíche shaor a thógáil dó féin. Ó, bhuel is dóigh go raibh an ceart agat. B'fhéidir go mbeadh an t-ádh linn go mbeadh an áit glanta amach breá sciobtha agus go mbeadh early night againne. Cad é atá i gceist agat?
Bónas Nollag mar a déarfá. Brilliant. I love it.
Chuala mé go bhfuil an boss sin ag éirí an-fhlaithiúil. Yeah, bhuel, tá leath an bhaile ag fáil deontas ach eh, ní bhfuair mise pingin rua. Ó, ach lá eicínt beidh sé ar fad a'd fhéin. Yeah, bhuel, déarfainn go mbeidh fanacht fada orm. Á, ní bheadh a fhios a'd. Ach eh, má tá tú ag iarraidh tuilleadh airgid a shaothrú, bheinnse sásta jab a thabhairt duit anseo go mbeidh Rí-Rá na Nollag tharainn. Ó, raight, yeah, go raibh maith agat, a Oige. Ach eh, beidh ort oibriú deireanach san oíche. Ní chuirfeadh sé sin isteach ná amach ormsa. Ní bheidh mé ag déanamh aon party-áil i mbliana.
Angela, An bhfaca tú Máire sin againne thart aon áit. Sorry, ní fhaca.
Nach bhfuil sí sa bhaile?
Níl, tá mé théis theacht ón mbaile agus níl sí ann. Cogar, a Shéamais, Eh?
B'fhéidir go bhfuil sí ag iarraidh thú a sheachaint.

Nach bhfuil aoibh iontach ortsa mar sin féin? Agus an mí-ádh ar Dee agus í uaithi sa bhaile fosta. Bhuel, bíodh Nollaig mhaith anois agaibh! Tá mé cinnte go mbeidh. Nollaig mhaith! Nollaig mhaith. Nollaig mhaith. Santaí!

Dolmen, Pholl na Brón i gContae an Chláir. Ní bheidh fonn ceiliúradh ar chuile dhuine an Nollaig seo, Ros na Rún, i ndiaidh na bhfógraí.